ụmụakwụkwọ ndewonu aha m bụ dọkịta onyinye amamgbo ihe ọmụmụ anyị nwe bụ amụmamụ asụsụ igbo n'asụsụ bekee anyị na-akpọ ya gs 109 ọ ga-abụ bụ na anyị lofuo ya anyị amara ihe a na-akpọ ya na bekee ihe ọmụmụ a nwere ebumnuche ihe a na-atụ anya na mgbe e mesịrị ya na anyị ga-enwe ike ịmata ha. Nke mbụ bụ na anyị ga-enwe ike ịchọpụta akụkụ arụ dị iche iche na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ edemede ma ọ bụ mkpụrụ okwu otu o kwesịrị. Ọzọ bụ na ọ ga-enyere anyị aka ịmata akara edemede anyị kwesịrị itinye n'ihe anyị na-ede wee mee ka ihe ahụ nwee nghọta doro anya. Ọzọ bụ na ọ ga-enyekwara anyị aka ịchọpụta mkpụrụ edemede ndị ahụ yiri ụdaume ma ha abụghị ụdaume. Isiokwu anyị ga-eleba anya kpọmkwem bụ nkọwa ọgan okwu ma ọ bụ njiakpọ okwu ma ọ bụ ngwa okwu. Ọ bụrụ na ị kpọghị ya ọgan okwu, ị kpọọ ya njiakpọ okwu ma ọ bụ kpọọ ya ngwa okwu. Ọzọ bụ akara edemede nke ndị bekee kpọrọ punctuation mark. Ọzọ bụ myiri ụdaume. Isiokwu nke nke mbụ dịka anyị kwuru bụ ọgan okwu. Ọ bụrụ na ị kpọrọ ya ọgan okwu, ị kpọọ ya njiakpọ okwu maọbụ ị kpọọ ya ngwa okwu, ha atọ na-akọwa otu ihe. Ndị bekee kpọrọ ya speech sound. Gịnị bụ ọgan okwu? Ọgan okwu bụ akụkụ ahụ mmadụ dị iche iche na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ. Akụkụ ahụ mmadụ na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ. Ọ na-enyere anyị aka ikwu okwu nke ọma. E nwere ọtụtụ akụkụ ahụ mmadụ nwere. Anyị nwere ụkwụ, anyị nwere aka, anyị nwere isi, anyị nwere imi. Mana nke anyị na-elekwasị anya kpọmkwem bụ ndị nke anyị ji akpọpụta mkpụrụ okwu dị iche iche, ndị nke ga-abụ ọ bụrụ na anyị enweghị ha nụ ị maa na anyị agaghị enwe ike ịkpọpụta mkpụrụ okwu otu o kwesịrị. Ọmụmaatụ ndị ahụ gụnyere egbugbere ọnụ abụọ, eze, eze, na ire, akpo, akpo, wee dịrị gaba. Eze, e nwere eze elu na eze ala. Egbugbere ọnụ, e nwere egbugbere ọnụ na egbugbere ala. Otu a ka ọ dịkwa n'ile, e nwere ukwu ile, e nwere iru ile, e nwere imi ihu ire, e nwere azụ ire wee dịrị gaba. Ọ bụ ndị a niile na-enye aka n'ịkpọpụta mkpụrụ okwu. Ọgan okwu a, e kewara ya ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ njiakpọ ike ebe nke abụọ bụ njiakpọ jụụ. Njiakpọ ike ka ndị bekee na-akpọ active articulation articulator. Njiakpọ ike bụ ndị na-agagharị na-achọ njiakpọ jụụ ka ha abụọ bịakọọ ọnụ ma mepụta mkpụrụ ụda asụsụ. Ọmụmaatụ njiakpọ ike bụ, ez, egbugbere ọnụ ala, eze ala, wee dịrị gaba. Ebe njiakpọ jụụ bụ ndị na-anọ jụụ dị ka aha ya siri dị, na-eche njiakpọ ike ka ha abụọ bịakọọ ọnụ ma mepụta mkpụrụ okwu. Ọmụmaatụ ndị nke a bụ, egbugbere ọnụ elu, eze elu, nyụrụ, wee dịrị gaba. Isiokwu ọzọ anyị nwere bụ akara edemede. Gịnị bụ akara edemede? Nke a bụ akara ndị ahụ dị iche iche e ji achọ edemede mma site n'itinye ha n'edemede iji zipụta aka nka odee ebe ọ pụrụ iche. Ndị Bekee kpọrọ akara edemede punctuation mark. I nwekwara ike ịkpọ akara edemede ma ọ bụ inye nkọwa akara edemede dị ka akara a na-etinye n'okwu ọnụ mmadụ iji mejupụta nghọta ma mee ka ihe o kwuru doo anya otu o kwesịrị. A bịa n'asụsụ Igbo, asụsụ nwere nka dị iche iche dị ka ọ dị na Bekee. Anyị nwere nka nka ọsụsụ, nka ọnụnụ, nka ọgụgụ. A Nka ndị a na-enye aka izipụta akara edemede otu o kwesịrị. ma nye nghọta ebe ọ dabara. E nwere akara edemede dị iche iche. Anyị nwere kpọm. Anyị nwere akara mkpu. Anyị nwere akara ajụjụ. Anyị nwere akara uhie. Anyị nwere kpọm kpọm. Anyị nwere akara ngudo. Wee na anyị nwere kpọm rịkọm na ọtụtụ akara edemede ndị ọzọ. Mana nke mbụ, dị ka m kwuru, kpọm, bụ akara edemede na-achịkọta ihe mmadụ kwuru ma gosi na ọ bịawo n'isi njedebe. Iji wee maa atụ, ọ bụrụ na m sị mmadụ, Aha m bụ Onyinye kpọm, ihe ọ na-akọwa bụ na ekwuchago m ihe m chọrọ ikwu. Abụ m onye nkụzi, tii kpọm. Abụ m nwata nwaanyị, tii kpọm. Ọzọ bụ akara mkpu. Akara mkpu bụ akara edemede na-egosipụta ihe mberede ihe ihe dabatara ihe mberede dakwasara mmadụ n'ike ma ọ bụ ihe dakwasara mmadụ mgbe ọ ga-atụghị anya, ma ọ bụ ihe mmadụ hụrụ n'ike, a na-eji akara mkpu ezipụta ya. Ịma atụ, Ewoo, agwọ atagbuo gị! Chei, ewu ataa gị igu n'isi! Ị ga-eji akara mkpu wee zipụta ya. Anyị nwere akara ajụjụ. Akara ajụjụ bụ akara e ji ama ebe mmadụ si ma ọ bụ ebe mmadụ jere ma site n'akara ahụ gosipụta ya. Ebee ka i si? Olee onye ị bụ? Gịnị bụ aha gị? I were akara ajụjụ. Anyị nwere akara ngudo. Akara ngudo bụ akara na-ezipụta na ihe mmadụ na-ekwu dị mkpa karịa. I were akara ngudo wee zipụta ya. Anyị nwere akara rịkọm elu. Anyị nwekwa rịkọm anyị nwere akara uhie. Akara uhie bụ akara edemede na-enye aka iji wee gosipụta ihe mmadụ na-ekwu mgbe ọ na-eme ya ma ọ bụ iji gosi na okwuu na-eme ihe ọ na-ekwu ozugbo. Obi na-agba ọsọ, Ada na-esi nri, nne m na-ete ofe, wee dịrị gawa. Myiriụdaume. N'asụsụ Igbo, myiriụdaume bụ mkpụrụ mkpụrụụdaasụsụ mị na nị nke a na-ejikarị imi akpọpụta. ma mee ka o nwee ụda aka ya. Ihe mere e ji kpọọ ya myiriụdaume bụ ndị a, O nweghị njiakpọ na-egbochi nku ume. Mgbe a na-akpọpụta myiriụdaume, eke akpịrị ma ọ bụ mkpọ ụda na-ama jijiji. A na-ebu, ọ na-ebukarị akara ụdaolu dị ka ụdaume nke mgbochiume anaghị ebu. E nwere njirimara myiriụdaume. Nke mbụ bụ na myiriụdaume na-akwụụrụ onwe ya ma nwee nghọta nke aka ya. Nke abụọ bụ na ọ bụ ụda ụda imi n'ihi na ikuku na-esi n'ọnụ apụta mgbe a na-akpọpụta ya. Ọzọ bụ na ụdaume na-ebu akara ụda olu dịka anyị kwuburu na mbụ. Ọzọ bụ na myiri ụdaume mị na nị nwere ike ịkwụrụ onwe ya ma nwee nghọta zuru oke. Ndagba myiri ụda ume. Mgbe ọbụla a na-ekwu maka myiri ụda ume. Ihe ọzọ na-esochi ya azụ bụ ndagba myiri ụda ume. Gịnị bụ ndagba myiri ụda ume? Ndagba myiri ụda ume bụ ndagba ma ọ bụ iwu na-achịkwa myiri ụda ume na mgbochi ume igosipụta otu ha si agakọ na mmetụta ha abụọ nwere na mkpụrụ okwu Igbo. Dị ka iwu a siri dị, e nwere mgbochi ume ndị na-eso mị na nị. Mgbochi ume Ndị na-eso ha mị na nị na-agakọ ọnụ, nke ọtụtụ n'ime ha gụnyere mgbe egbugbere ọnụ abụọ na-akpọpụta okwu, okwu dị ka bị, pị, gbị. Ọmụmaatụ, mgba, mbe, mbụ. Ọmụmaatụ, pị, mpe, mpụ. Ọmụmaatụ. gbị, agba, mgba, mgbede, e dere gaba. Ọzọ bụ myiriụdaume ndị e ji egbugbere ọnụ na eze akpọpụta dị ka fe na ve, mfe, mvọ, e dere gaba. Ọzọ bụ mgbochiume ndị a na-esi n'eko akpịrị akpọpụta E nwekwara mgbochi ume ndị a na-abụ mgbe a na-akpọpụta ya, mkpọ ụda na-ama jiji. Ihe niile a bụ ihe anyị nwere ike ịfụ na myiri ụda ume. Ndewonu. Ọ bụzi unu gụọ akwụkwọ unu nke ọma, akwụkwọ anyị enye unu Handbook GS 109, unu ga-afụzi ebe a gbụrụ ihe ewu n'olu karịa ka ọ dị na ihe nkuzi taa. Unu gụọ ya nke ọma. unu ya-aghọta ya karịa na ụbọchị nta ka anyị chụọ unu n'owere nchi ụmụ akwụkwọ ndewo